Hi guys, it's your girl Adangala the one. I'm back again. Thank you all. I want to appreciate you guys. I want to appreciate you. Thank you so much. okay, today I want to I want us to talk about words and opposites. Abịara m ka anyị kpaa maka okwu na ndahie ya.

ngafe pass ngafe fail ọdịda fail ọdịda mgbe anyị nọ na obere ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ elementary ọ ga-abụ a chọọ ịkpọ result mgbe ahụ teacher akpọ ọdịda akpọ onye dị otu a dị otu a aga m akpọ afa anybody ihe ike ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ga-asị ọ dara ada onye dị otu a dị otu a ọ dara ada

ogologo long ogologo short mkpụmkpụ short mkpụmkpụ sharp sharp ihe dị nkọ this knife is sharp ihe mma mma dị nkọ mma bụ nkọ nkọ sharp nkọ blunt ihe nyụrụ nkọ ịnyụ nkọ bụ blunt something na-adịghị sharp ọ dị blunt so ihe dị sharp bụ ihe dị nkọ ihe ihe dị blunt bụ ihe nyụrụ nkọ a sị na ọ nyụrụ nkọ mma nyụrụ nkọ em agụba nyụrụ nkọ ọ dịrọ nkọ ehe ọ dịghị sharp ọ nyụrụ nkọ mhm. front ihu back azụ close mechie open meghee close mechie open meghee come bịa go pụọ come bịa go pụọ new ọhụrụ new ọhụrụ old ochie old ochie fair ọcha fair ọcha um, black oji black oji yes ee eh, yes ee eh, no mba no mba lie asị lie asị truth eziokwu truth eziokwu yesterday ụnyaa yesterday ụnyaa today tata today taa ma ị kpọọ ya tata mother nne mama father nna papa mother nne mama father nna papa run ọsọ run ọsọ walk ije walk ije ije bụ walk last azụ ikpeazụ last ikpeazụ first mbu ụzọ first mbu ụzọ first mbu ụzọ peace udo peace udo war agha war agha light light ọkụ light ihe ọkụ ọkụ ihe ọkụ

ihe dị ọkụ ihe dị ọkụ hot ihe dị ọkụ cold oyi cold oyi oyi na-atụ m happy aṅụrị happy aṅụrị sad iwe sadness iwe happiness aṅụrị sadness bụ iwe near ihe nso near nso near me bịa m nso ehe far ote aka far ote aka far ihe ote aka maọbụ ndị anya far ndị anya maọbụ ote aka young young ọ nọ n'ogo old agadi young ọ nọ n'ogo old agadi strong ike strong ike weak ike ọgwụgwụ ike ịgwụ ike ike ịgwụ ike ọgwụgwụ weak ike ọgwụgwụ ya bụ weak okay easy nwayọọ nwayọọ easy nwayọọ hand Easy, nwayọọ. Okay. Full, ojuju. Full, ojuju. Empty. Empty, ọgwụgwụ. Full, ojuju. Something that is full bụ ihe juru eju, ihe a juru eju. Empty, ọgwụgwụ, ihe gwụrụ agwụ, ihe adịghịzi ya n'ime. Ọgwụgwụ bụ empty. good mma good mma bad ọjọọ bad ọjọọ high elu high elu elu ugwu high elu ugwu low ndịda low ndịda ndịda ala e, high elu ugwu low ndịda ala early ụzọ ụzọ ụtụtụ ụzọ early ụzọ ụzọ ma ọ bụ n'oge n'oge late ọ bịaghị n'oge o meghị n'oge fast ọsịsọ ngwa ngwa slow nwayọọ ndị ọma m ji biri nke onye chi nyazie ọ bụkwa ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa biko please follow share like comment and subscribe i beg you if you have any question ask bye